ọ ga-adịrị onye ukwu na mma dịrị onye nta mma n'aha Chukwu Okike Abịama aha m bụ Nwaeze Chukwubụzọ Mba nke ụnụ ma dịka Don Prince Sampe Master aka ji ọfọ Igbo ọ ga-adịrị anyị na mma nke onye chiri ya zele tata bụ Tuzdee ụbọchị eke 30th Nọvemba 2021 asị m na nke onye chiri ya zele na taa bụ ụbọchị eke bụ tuzdee 30th nọvemba 2021 ka m tetere n'ụla ka m gọọ ọfọ ụtụtụ n'isi ipob niile n'isi onye ndu anyị bụ maazị nnamdị kanụ n'isi obodo anyị bụ biafra n'isi ọbịbịa biafra n'isi nkwafu ọbara dị n'ala anyị ka ọ dajụọ atụsịala m nzu tutie edo wee nọrọzie na-awa ọjị akpọku ndị mbụ na ndị egede ndị nze na ndị ọzọ ngwa ngwa m welitere ọjị ka m waa n'ụtụtụ a ozugbo m na-atụpụ ọjị ọ bụrụ na ọjị gbara asaa na ya bụ ọjị gbara asaa nke a bụrụ ihe ịrịba ama anaghị m ele anya n'ọjị na ọ na-abụrụ m gaa lụọ ọjị m tinye aka were ọjị ọjị ọbụla aka m bu ụzọ metụ bụ ọjị m na-akwụ ụgwọ ya m naba ka m bịara taa wee waa ya bụ ọjị ozugbo m na-awacha ya bụ ọjị akpọku ndị mbụ na ndị egede ndị nze na ndị ọzọ akpọku ndị ichie akpọku chi nna nna anyị ochie akpọku chukwu okike abịama ya bịa were ọjị n'isi ụmụ igbo niile n'isi ipob n'isi onye ndu anyị bụ maazị nnamdị kanụ n'isi ọbịbịa biafra n'isi ala anyị bụ biafra ka ọ dajụọ ya bụ ọgbaghara na nkwafu ọbara dị n'ala anyị ka ọ dajụọ ka chukwu oke abịama bịa zaa anyị ekpere wee gosi ihe ịrịba ama ya ngwa ngwa m na-awacha ya bụ ọjị ọ bụrụ na ya bụ ọjị gbara asaa mgbe obi wee jupụta m n'ọṅụ na chukwu okike abịama abịala igosi anyị ihe o ji bụrụ chi na biafra adịgo na mmezu onye ndu anyị bụ maazị nnamdị kanụ o gosiri na ọ ga-apụta n'ike na ebube o gosiri na ezi ihe na-aga imere biafrans niile ya bụ ọjị gbara asaa lee ya lee ya ebe a ya bụ ọjị asaa ka ọ gbara amaghị m ka ị na-afụ ya ya bụ ọjị gbara asaa ka m dosie otu onye ọbụla ga-esi na-afụ ya nke ọma m tụsacha ya otu otu otu ọ ga-esi na-afụ ya ya bụ ọjị tupe ọjị ọ bụrụ na ọjị gbara asaa ị na-ahụ ya ọkwa ị na-ahụ ya ya bụ ọjị tupechaa ọ bụrụ na ya bụ ọjị bụ asaa ka ọ gbara ọ bụrụ ihe ịrịba ama wee nye mm, wee nye m wee sị na m ga-akọwa na m ga-agwapụta ụmụnne m ị na-afụ ya ọfụma ị na-afụ ya ya bụ ọjị bụ asaa ka ọ gbara otu abụọ atọ anọ ise isii asaa ọjị gbara asaa ngwa ngwa m na-awasị ọjị ọ bụrụ na asaa ka ya bụ ọjị gbara wee na-ekene chukwu okike abịama iji gosi na ọ zaala anyị ekpere ihe a ihe ịrịba ama ihe a mere na mberede obi ka ejupụtara m n'ọṅụ ọ ka na-egosi m surprise ọ ka dị m surprise ọ ka na-agbaghaju m anya onye ga-akọwara m ihe ọ pụtara ihe ya bụ ọjị gbara asaa pụtara taata bụ ụbọchị eke 30th of November 2021 taata bụ Tuesday 30th November 2021 ụbọchị eke hmm? n'ụtụtụ a ka m pụtara ịgọ ọjị ọ bụrụ na ọjị gbara asaa biko onye sị kọwala m ihe ya bụ ọjị pụtara ndewo ọ ga-adịrị onye ukwu na mma dịrị onye nta na mma god bless biafra god bless maazị nnamdi kanu god bless all the good principal officers god bless ipob worldwide nke onye chiri ya zele oji ọfọ ga-ana oji ọfọ ga-ana ọ bịara igbu anyị ga-egbu onwe ya naanị anyị kwụba aka anyị ọtọ jiri ezi onu jiri eziokwu jiri ezi omume jiri obi dị ọcha na obi umeala ihe anyị na-achọ anyị ga-enweta ya na udo ka anyị na-arịọ n'isi biafra niile nnwere onwe ka anyị na-arịọ n'isi onye ndu anyị bụ maazị nnamdi kanu nnapụta ka anyị na-arịọ n'isi biafra niile n'ala anyị bụ ala biafra ọgba aghara dị n'ala anyị adajụọla nkwafu ọbara adajụọla n'aha chukwu okike abịama chineke na-egosi m na ya bụ asaa ọjị gbara bụ 7 powers so 7 angels that is going to fight against any mouth that speak evil against biafra onye ọbụla kwuru okwu ọjọọ n'isi biafra onye ọbụla kwuru okwu ọjọọ n'isi maazị Nnamdi Kanu ọ sị na that the power that is going to fight against you is seven